Ma mistake amene akhristu ambiri kapena unena kuti anthu ambiri amene amapanga pamene ali pa prayer and fasting. Ambiri timapanga mistake pamene tili kusala kudya. Ndifukwa chakenso ambiri mwa ife timasala koma mayankho sitimawaona. Timangokhala ndi mbiri kuti tinasala. So ngati ufuna uyankhidwe prayer and fasting yako pamene ukusala kudya pewa ma mistake awa mistake yoyamba ndi kulengezesa akhristu ambiri pamene akusala kudya amakonda kulengezesa kodi mawu a mulungu akuyankhulapo chani zokhuzana ndi kulengezesa tikapita mawu kuchokera ku mateyo chapter 6 akunena kuti pamene ukusala kudya Sukuyenera kuzionesera ngati mmene amachitira achiphamaso chifukwa iwowo amapanga fasting, amalankhulalankhula kapena amaziika pa mbalambanda cholinga choti anthu awadziwe kuti akusala. Mau a Mulungu akulesa akuti usakhale ngati iwowo chifukwa iwowo alandiliratu mphoto yawo. Kuthandauza kuti wina aliyense pamene akusala akamapanga zinthu zoti anthu amutame kuti eh, zona mwakwanisa kulowa 40 days, zona muli pa 40 days, akuti anthu akangokuyamikira ndi kuti walandiriratu mphoto yako chiyamiko cha anthu chija nde mphoto yako. Mawu a Mulungu akunena kuti pamene ukusala kudya akuti uzibise Akuti usambe, nazola nkhope yako mafuta, nakhala m'chipinda mwako. Akuti Mulungu amene amaona za mseri azakupasa mphoto. Kuthandauza kuti pamene ukusala, ukena kuzibisa. Kodi ubwino olengezesa, kapena, sorry, not ubwino, kuipa kolengezesa ndi chani? Ambiri pamene mukusala kudya mmakumana ndi mayesero. Mayesero amenewo chifu- ch- sikuti amabwera chifukwa choti satana amazoza kuti waku- ama- chif- osati chifukwa choti amabwera chifukwa satana wakuona kuti mukusala no koma mayesero ambiri amene makumana nawo amabwera chifukwa cha kulengezesa kwanu moti ambiri mayesero amene mati ha ndikupirira ndikupirira mulungu andipasa yankho no si- chifukwa chake simuonapo yankho chifukwa mayesero aja amabwera chifukwa cha kulankhulalankhula kwanu so pamene mukusala kudya pewani kulengezesa muzapewa nkhondo zambiri

2 uh, pamene munthu ukusala sukuyenera kupanga ndewu akhristu ambiri mumatha kumasala kudya mukupanga ndewu cha nambala 3 kukangana ndi anthu munthu amene ali pa fasting sakuyenera kukangana ndi anthu cha nambala 4 kupanga nkhaza ana kapena anthu ena kandi antchito ako kandi chani pamene ukusala kudya sukuyenera kupanga sukuyenera kupanga nkhaza Koma uyenera ukhale munthu wachifundo. Sukuyenera kupanga nkhanza ana, kaya ndi antchito ako, kaya ndi andani. Cha namba 5, pamene ukusala kudya sukuyenera kudyeratu. Akhristu ambiri amapanga mistake. Mwina fasting ayamba mawa, leroli madzulo adya bwinobwino. Amatha kufulumira ma, mawa ngati ayamba 6 o'clock fasting yawo, amatha kufulumira cha ma 4 kuphika zakudya kudya. ndikumayamba fasting imene ija si fasting chifukwa the bible says in english uh, akunena kuti to go without eating it means munthu umayenera kudya pamene wamasula fasting yako osati before usanayambe fasting ndiye onse amene mumadyeratu musanapange fasting fasting yanu ndi yachinyengo pamene munthu ukusala sukuyenera kupanga zinthu zimenezi zilipo zambiri sukuyenera kumapanga chigololo uli pa fasting munthu uli pa fasting ukupita ku malumu ndi mahule ndi, ndi, ndi, ndi, ndi, ukapanga uhule upita ku malumu ndi akazi kapena iwe ndiwe mwamuna uku- ndiwe mkazi upita ku malumu ayi munthu uli pa fasting unama maboza kupanga miseche kuba kutani ayi ma mistake onsewo ma mistake ena cha nambala 6 pamene mukusala kudya mukhala osapemphera mistake anthu ambiri sapemphera sawerenga mawu ayi onsewo ni mamistake pamene mukusala kudya muyenera mukhale munthu wachifundo mukhale munthu wozibisa mukhale munthu wokonda mukhale munthu wachisanzo mu zonse so izi zimene ndaphunzitsazi ndi ndi zisanzo chabe zilipo zambiri mamistake alipo ambiri amene akhristu ambiri timapanga nchifukwa chake ambiri timasala koma sitiona yankho chifukwa timapanga mamistake so ngati waphunzira chimene chili mvidiyo iyi chigwiritse ntchito uzaona yankho mulungu akudalitseni amen